Alipo oyimba ena kuno ku Malawi amene adabadwira mu mkaka. Kuona zithunzi zawo zakale ndi kuona mmene akuonekera pano, chosintha chimangokhala kukhwima nkhope basi, kuonetsa kuti munthuyu wadya makhirisimasi ochuluka ndithu. Koma lero Factory 265 Media yabwera ndi vidiyo ya oyimba 8 amene akwanitsa kudzichotsa m'matope kuti tione mmene ankaonekera kalero akuyenda pansi ngati chiweto pamapeto pa vidiyoyi tiuzeni oyimba amene mukuona kuti moyo wake wasintha kwambiri nkupita kwa nthawi kuposa anzake onse mu mndandanda umenewu tiyambe ndi pa namba 8 Pa number 8 pali Macelba, ngakhale iyeyo wakhala nthawi asakutulutsa nyimbo, koma tinaona chaka chino anali mmodzi mwa oyimba amene alandira ndalama zambiri kuchokera ku Cosoma. Komanso tikaona zithunzi zake za Macelba zikuonetsa kuti yayi kangachepe mthumba kalimo. Koma kodi mukudziwa zokuti mbuyomu ankaoneka bwanji Macelba? Tiyeni tibwerereni kumbuyo.
I had a dream, I was living in my page. But actually, waiting for the time I might blow the man, but then I.

Pa namba 7 pali Mwanache. Mwanache ndi mmodzi mwa marapa abwino kwambiri kuchokera kuno ku Malawi. Ngakhale iyeyu sikuti akumveka kwenikweni pa nkhani ya zoyimbayimba masiku ano ngati mmene zinkachitikira kale, koma tikamuona mmene akuonekera pano zikuoneka kuti yayi moyo wake uli pabwinoko. Koma kodi mudziwa zokuti Mwanache ankaoneka bwanji pa dzana? Tatiyeni

amene alandira ndalama zambiri kuchokera kuno ku malawi kuchokera ku bungwe lija la cosoma chifukwa saint wapeza 9 million kwacha kuchokera ku cosoma tikaona mmene ma views ake akuyendera pa youtube ndi ma streaming platforms ena saint ndi mmodzi mwa oyimba amene akuchita bwino kwambiri kuno kwathu ku malawi ngakhale tikaona zithunzi zake zimachita kuonekeratu

Watchuka chifukwa cha tsamba lake la mchezo la Facebook ameneyu ndi JB. Tikamuona malaivi ake, tikaona zithunzi zake, zimaoneka kuti yayi iyeyu moyo wakenso pakali pano udasintha. Tibwerere m'mbuyo tikaone kuti mu zaka zoposa 10 zapitazo JB amaoneka bwanji?
Salafala paka mama wakumenya bawa uchile ndi ajina jole bima one wire blandaya

ndi mmodzi mwa oyimba akulu kwambiri kuno ku malawi pakali pano tikaona mbali zambiri kk akuchita bwino ndithu ngakhale mzithunzi zimaoneka kuti kk ali ndi kanthu koma pano bwanji tibwerere m'mbuyo tikaone mmene zinthu zinalili kalekalero
ungalingaralira uja

pa namba 3 pali gwamba mphekesera zimamveka kuti gwamba ndi mmodzi mwa oyimba ochita bwino kwambiri kuno kwathu ku malawi komanso iyeyu wakhala akupanga zinthu zosiyanasiyana kupanga ma event akuluakulu kwambiri kuposa oyimba wina aliyense kuno kwathu ku malawi tikaona zithunzi galimoto imene amayendera zimachita kuonetsa kuti gwamba ndi mmodzi mwa oyimba amene akuchita bwino kwambiri

nango chiko posa dinyo gaba nyimbo zanga mumazifila ana mwino mpaka panzi manditoka mfana umakila nyimbo zako zizotolowa edza kozochila pano tsopano tafika pa namba 1 pa namba 1 pali Piksy Piksy ndi mmodzi mwa oyimba abwino kwambiri akuno ku malawi amene wakhalanso ali relevant mu industry kwa nthawi yayitali pano bwanji tibwerere m'mbuyo tikaone kuti asanafike pooneka mmene akuonekeramu chonchi M'mbuyomu amaoneka bwanji? Tiyeni tibwerere kumbuyo osaiwala kutiuza kuti kodi katswiri amene mukuona kuti moyo wake wasintha kwambiri kuposa akatswiri onse amene ali mu mndandanda umenewo ndi ndani? Tiuzeni mu comment section.